an bɛ an ka kalanfa fo kalanfa banjugu sangare arajoso dirɛkitɛri de don fana an ka foli ani an ka barikada bɛ a ye ale min ko ko juma o juma ni i bɛ se ka fɛn fɔ kutubu samawiyati kɔnɔna na ni o ye tawureta ni linjili ani kuranu dayɛlɛli kɛra i ye i ka na arajoso la i ka ayaw fɔ mɔgɔw ye mɛ i tɛ bɔ ayaw kɔnɔ juma o juma a y'a di fisabilila a y'a di fisabilila ala ka sira kɔnɔna na an ka foli bɛ a ye an b'a fɔ a b'a yɛrɛ ye a ye mun kɛ a ka ala bɛ a sara a ka sara bɛ ala yɔrɔ a dafalen kɔni n'a b'i sara ale b'a caya de donc nin kalanmɔgɔ nin an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ale kelen pewu ta ka sahidu kalanfaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ si gafe ninnu da la ka kalan kɛ ka sɔrɔ ka bani adamaw kunnafoni kibaruya mun b'a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔw ka hakilina ye ko dɔnnibaaw bɛnna mun kan ayi ala ka dɔnni k'o kalan k'o lase ka taa kɛɲɛ ni ala yɛrɛ ka laɲini ye alikuranu kɔnɔna na kuran sura duuru suratul maida aya bi wɔɔrɔ ani aya wolonwula a ko mɔmɔnabi a ko kira mɔgɔ nin ma ko a ko balligu ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu

fɛn mun bɔra i tigi ala yɔrɔ ka jigi ka na i ma kuranu i bɛ o lase awɔ i b'o de lase n'i ma o lase i ma ala ka ci fɔ donc ala ka cifɔbagaw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔna na i kɛra mɔgɔ ye mun ko ko a seereyara ni kutubu samawiyati a kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye ni a ka sɔrɔ i bɛ ala ka kuma de fɔ mɔgɔ ye an ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ minnu bɛ yen fana ni o bɛ an lamɛn arajoso barikama nin sanfɛ an ka foli bɛ a kelen kelen na bɛɛ lajɛlen an b'u fo ni kisi foli ye ka taa kɛɲɛ ni kurana sura wɔɔrɔ baganw k'o fɔ sura suratul anami a aya bi duuru ani aya naani ala ko ko an minnu ko aw limaniyalen don an ka ɲɔgɔn fo an ka ɲɔgɔn fo cogo di an ka ɲɔgɔn fo ni salamu ye o la an bɛ mun fɔ o de ye salamu aleykum wa rahmatulahi ala ka kisi a n'a ka nɛɛma ala k'o jiidi ka taa mɔgɔ o mɔgɔ ma mun b'a la k'an lamɛn nin wagati na ni wagati nataw kɔnɔna na ala k'o jiidi ka t'a ma a n'a ka denbaya a n'a kanuɲɔgɔnw bɛɛ foli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mɔgɔw wele an tɛ sɛgɛn ka mɔgɔw wele dɛ an bɛ mɔgɔw wele ka taa min a ye na alikuranu ma mɔgɔw a ye taa kɔrɔna ma a ye kɔrɔna ɲɛɲini a ka kɔrɔna nin kɛ mun b'a kɔnɔ a y'a kɛ ten a bɛ mun mɛn a kɔnɔ a y'a kɛ ten aw bɛ mun mɛn kɔrɔna nin kɔfɛ k'a lakalila ko dɔnnibaa dɔ de y'a fɔ walima kitabutigi dɔ de nana n'a ye a kana nin minɛ dɛ n'a y'a minɛ a bɛ taa ni aw ye jahanama kɔnɔna na o karamɔgɔw yɛrɛ jaati jaati de ko aw ma ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye ko kɔrɔna ɲɔgɔn kitabu tɛ yen o tilara ka kuma wɛrɛ fana fɔ aw ye mun tɛ o kɔrɔna kɔnɔ kumaw ye k'aw ka da o la k'aw ka o baara a nin ye ne kabako kumaw ye dɛ kabako kuma de ye ninnu ye dɛ o ko ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ ko ten u sɔnn'a ma k'a fɔ ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen ɔ kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen i b'u ɲininka yala ko kɔrɔna dafalen don wa karamɔgɔ si tɛna sɔrɔ a si tɛn'a f'i ye ko mun b'a f'i ye ko non ko kɔrɔna ma dafa ayi i tɛ se k'o mɛn karamɔgɔ si da bɛɛ ko ko tiɲɛ don ko kɔrɔna dafara ɔ kɔrɔna dafara ala yɛrɛ fana y'o de fɔ o ka taa kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kumakan ye kuranu sura wɔɔrɔ kɔnɔ baganw kofɔ sura suratul anami a aya kɛmɛ ani aya tan ni duuru ala ko watamat kalimatu rabbika sidkan wa adlan la mubaddila li kalimati a ko mɔmɔ lamini ma ko ala ka kuma k'ale ka kuma ale ala ka kuma k'a dafara don ala de bɛ ka nin fɔ kira mɔgɔ nin ye kɔrɔna belebeleba in kɔnɔna na ka taa kɛɲɛ ni kuranu sura wɔɔrɔnan baganw kofɔ sura a aya kɛmɛ ni tan ni duuru a ko ko mɔmɔ lamini ma a ko k'ale ka kitabu nin kuranu nin k'a dafara dɛ a dafara k'a dafara i tigi ala ka kitabu ni o ye kuranu ye k'a dafara a dafara ni tiɲɛ ye k'a dafara k'a dafara ni ladiriya ye a dafara a dafara ko yɛlɛma cogo t'a la dɛ falen cogo foyi tɛ kɔrɔna na k'a fɔ ko e bɛ kɔrɔna yɔrɔ dɔ falen ka bɔ yen ka yɔrɔ dɔw ta ka bɔ yen walima ka yɔrɔ dɔw yɛlɛma a ko ko tɛ se ka kɛ dɛ mamadu lamin ko kitabu ni dafara dɛ a ko kitabu ni dafara walaqad sarafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin a bɛ segin kuma in kan kuranu sura e, e, tan ni wolonwula sura in tɔgɔ ko suratul isra ye sufɛ tagama sura a aya bi seegin ani aya kɔnɔntɔn a ko mamadu lamin dɛnginiya ko mamadu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mamadu kana sigasiga dɛ ko an ye kofɔli kɛ k'a yɛlɛma k'a yɛlɛma ka yɛlɛma ka mun yɛlɛma ka misaliw fɔ k'a yɛlɛma ka misaliw fɔ k'a yɛlɛma ka misaliw fɛnsɛ kɔ kan ka misaliw fɛnsɛ kɔnɔbara kan ka misaliw fɛnsɛ kɛrɛw kan ka misaliw fɛnsɛ ka jɔ ka misaliw fɛnsɛ ka turu ka yɛlɛma fasɔn bɛɛ misali sugu bɛɛ lajɛlen ko ne alahu y'a bila alikɔrɔna nin kɔnɔ fɛn bɛɛ misali bɛ kɔrɔna kɔnɔna na fɛn bɛɛ walaqad sarafna linnasi fi hazal qur'an min kulli masalin misali tɛ yen ne ala ma mun bila alikɔrɔna kɔnɔ ko misali tɛ yen kaba ko wanazalna alaykal kitaba tibiyanan likulli shay'in o fana ye a bɛ aya bi seegin ni kɔnɔntɔnnan na mɛ ka taa kɛɲɛ ni kurani sura tan ani wɔɔrɔ sura in tɔgɔ ko diden sura y'a ye a ko ne ala ye kɔrɔna ni jigin ka fɛn bɛɛ lajɛlen de walawala ni a ye kuwa fɛn bɛɛ walawalalen don ka bɔ alikɔrɔna kɔnɔna na fɛn bɛɛ walawalalen don ka ban ka to kɔrɔna kɔnɔ mɛ misaliw bɛɛ de b'a kɔnɔna na i bɛ fɛn o fɛn mun ɲini dugumakolo sanfɛ miirina o miirina mun bɛ se ka na i ma ko a da la kuwa ko a misali dɔ bɛ alikɔrɔna kɔnɔ kuwa kɔrɔna kalan ko i bɛ taa bɛn ni a misali dɔ ye kuwa fɛn bɛɛ bɛ misali kɔnɔna na o de kosɔn a ko ko kɔrɔna ni dafara mamadu lamini a dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni laadiriya ye yɛlɛma cogo t'a la a mun de nana fɔ an ye karamɔgɔ kafiri ninnu ko ko kɔrɔna dafara ɛ ko mɛ ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko kɔrɔna dafara ɛ ko mɛ hiji kɛcogo a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko kɔrɔna dafara ko mɛ jaka kɛcogo k'a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko kɔrɔna dafara ko mɛ sun kɛcogo ko a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko kɔrɔna dafara o dun ko ko nin de ye jɔsen naani ye jɔsen naani a o ka fɔ la duurunan ko o ye kalimatu la ilaha illallah ye a ko silamɛya yɛrɛ sinsinlen don nin seleke naani duuru de kan ko silamɛya n m'a fɔ n ko a m'a f'i ye ko o de don dɛ seleke duuru a ma fɔ i ye dɛ a m'a fɔ n ko anw de ko ten dɛ karamɔgɔbaw ninnu ko kɔrɔna sinsin ko diinɛ yɛrɛ sinsinlen don seleke duuru a fɔlɔfɔlɔ ko o ye kelimatu la ilaha ilala ye kumaden mun b'a fɔ ko maa wɛrɛ fosi tɛ yen fo n'a bɔra ala kelen pewu la ani ka seli ani ka jaka bɔ ani ka sun ani ka hiji nin de ye silamaya seleke naani ye ko o silamaya kɔnɔna na ko kitabu dɔ de bɛ yen mun bɔra ala yɔrɔ wa o dun ye tiɲɛ kitabu min bɔra ala yɔrɔ ni o ye kuranul karim kitabu mubarakun kitabu barikalen ko kitabu mun jiginna ka bɔ ala yɔrɔ ka di kira jɔn ma ka di kira muhamadu lamini ma ko o o ka kitabu ni ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ jɛnna n'a ye karamɔgɔba ninnu ha u ko ko tiɲɛ don k'o kitabu ɲɔgɔn tɛ yen ko yala ko kitabu dafalen don o b'a f'i ye ko kitabu dafalen don ala fana ko ko kitabu ni dafalen don ɔhɔn e ye selege sɔrɔ o silamaya kɔnɔ mɛ o selege ni a selege fɔlɔ ni o ye kelimatu la ilaha ilala o bɛ kɔrɔna kɔnɔ kuranɛ sura joli kuranɛ sura tan ani kuranɛ sura suratul muhammadu an k'o ta dɔrɔn suratul muhammadu n'i ye kuranɛ sura bi naani ani wolonwula ta dɔrɔn a aya tan ni kɔnɔntɔn kelimatu la ilaha ilalahu a bɛ yen ɔhɔn seli bɛ yen ko o seli mun filɛ nin ye dɛ o ye diinɛ selege dɔ ye jɔsen dɔ de don kɔmi o jɔsen in dɛ k'i ka da a la k'a fɔ ko o jɔsen k'a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ dɛ ayi k'i kan'i yɛrɛ sɛgɛn a tɛ yen a tɛ a ma walawala ɔ ale dun ko ko kɔrɔna dafara a ko ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔna na a ko ko kɔrɔna dafara jaka fɔra kɔrɔna de kɔnɔna na a ko jaka ma walawala kɔrɔna kɔnɔna na a dun ko kɔrɔna dafara o b'a yira k'a fɔ kɔrɔna ma dafa ale bolo siga foyi t'a la dun a ko ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ kɔrɔna ma dafa heyi karamɔgɔ aw tɛ naganaga kan ninnu dabila wagati ma se sa ko hiji k'a fɔra kɔrɔna kɔnɔ mɛ hiji kɛcogo k'a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ale dun ko ko kɔrɔna dafara a dun y'o kalan a dun sɔnna k'a fɔ kɔrɔna dafara a tilara k'a fɔ ko kɔrɔna ma dafa sabula ni hiji kɛcogo ma ye kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔna ma dafa dun a ko sun fɔra i ye ko tiɲɛ don ko seleke dɔ de don diinɛ seleke dɔ de don ko mɛ o sun mun filɛ nin ye e k'a ma walawala dɛ ala dun ko fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen don aa n'a fɔra ko ko han n'a fɔra ko kafiri tɛ yɔrɔ jan kuwa a bɛ bonya e kunfin hakili ma e mun sigilen bɛ ka te min nin wagati in na ni e b'a la k'an lamɛn a bɛ bonya i hakili ma mɛ e ko tɛ kuwa karamɔgɔ mun b'a la ka i kalan ka nin naganaga kan fɔ dɛ kafiri de don kuwa n'i y'a mɛn karamɔgɔ karamɔgɔ mali tɛ dɛ dugukolo fan bɛɛ n'i y'a mɛn karamɔgɔ karamɔgɔ mun da ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ kafiri de don n'i y'a mɛn karamɔgɔ karamɔgɔ mun b'a f'i ye ko hiji ma walawala ko kafiri de don kana siga o la fewu ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye mɛ jaka kɛcogo k'a ma walawala kɔrɔna kɔnɔ n'i y'a mɛn karamɔgɔ karamɔgɔ da kafiri de don mun de y'a kɛ kafiri ye a ye ala kɛ nkalontigɛla ye kɔ hmm? a ye ala kɛ nkalontigɛla ye kɔ ala de ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ alikɔrɔna kɔnɔ ko foyi tɛ yen mun misali ma kɛ ka bila e ɲɛ kɔ foyi yɛrɛ de tɛ yen walakadi sarafina linasi fi hazal kur'ani min kulli masalin misali tɛ yen a tɛ yen misali tɛ yen mun ma bila kɔrɔna kɔnɔ ala de bɛ ka nin f'i ye kɔrɔna sura tan ani wolonwula aya bi seegin ani aya kɔnɔntɔn n'o m'i wasa i bɛ taa alikɔrɔna sura tan ani seegin ta suratul kafi kuluwodunkɛw ka sura a aya bi duuru ani aya naani a bɛ segin kuma kelen kan ko foyi tɛ yen ne ala ma mun bila k'a kɛ misali ye kɔrɔna nin kɔnɔ ko o fɛn o fɛn tɛ yen o tɛ yen mun misali tɛ kɔrɔna kɔnɔ k'o tɛ yen kɔrɔna sura tan ani seegin suratul kaf kuluwodunkɛw ka sura a aya bi duuru ni naani na ni o m'i wasa ko taa kɔrɔna sura bi saba ta suratul rum i bɛ taa a aya joli ta o aya bi duuru ani aya seegin a bɛ segin kuma kelen kan ko foyi yɛrɛ de tɛ yen ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la mamadu lamini fɛn tɛ yen ne ala ma mun bila kɔrɔna kɔnɔ k'a kɛ misali ye ka taa e aw ma ko aw adamadenw fɛn bɛɛ misali bɛ alikɔrɔna kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ a ko ko n'o m'i wasa o to yen taa kɔrɔna sura bi saba ani kɔnɔntɔn ta sura in tɔgɔ ko suratu rum a aya joli a aya mugan ani wolonwula a ko mamadu lamini kokura ko foyi tɛ yen foyi yɛrɛ de tɛ yen ne ala ma mun kɛ k'a bila misali sira fɛ kɔrɔna in kɔnɔ o fɛn tɛ yen walasa e ka kɛ miirijɔn ye kuwa walasa i kana kɛ fali ye kuwa walasa i kana kɛ wulu ye kuwa walasa i kana kɛ lɛ ye kuwa ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ ka taa miirijɔnw ma mɔgɔ minnu bɛ taasi mɔgɔ minnu bɛ miiri ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ alikɔrɔna kɔnɔna na k'a di aw ma fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ misali bɛ alikɔrɔna kɔnɔna na a ko ko mɛ o misali ninnu ne ala inalaha la yastahi ani yadiriba masalan ma ba'udatan fama fawkaha kɔrɔna sura fila bakaratu aya mugan ani aya wɔɔrɔ ne ala tɛ saamɛ ka misali d'i ma fɛn jaasilen e yɛrɛ tɛ fɛn mun jate i n'a fɔ ko sosomuso ɲɔgɔn walima fɛn mun ka bon ni sosomuso ye kɔ ne ala b'o o misaliw de kɛ ka mɔgɔw kanda ko mɔgɔ minnu dara ala la u b'a dɔn k'a fɔ ni misali nana dɔrɔn u b'a fɔ ko tiɲɛ de don nin bɔra u tigi ala yɔrɔ nin ye tiɲɛ ye u b'a laɲini faamu ko mɛ mɔgɔ minnu kafiriyara ala ma k'u b'u yɛrɛ ɲininka k'u b'u kanto ko ala ka laɲini ye jumɛn soso fɔtɔla ni kibaru kunkan ko la k'u b'u yɛrɛ ɲininka kɔ k'u b'a fɔ k'u m'a faamu kɔ k'u ma foyi faamu an bɛ k'i ɲininka seliko la e bɛ sosoko kuma na u b'a fɔ ko olu ma foyi faamu ala ko tiɲɛ don k'ale bɛ misali sira de kɛ ka maa caman de lafili ka bɔ ala ka ale ala yɛrɛ ka sira kan ko misali ninnu de bɛ adamadenw fili caman wa o misali fana de bɛ kɛ ka adamaden caman kanda kɔmi a tɛ maa si fili dɛ f'i ka kɛ tiɲɛnikɛla ye a mɔgɔ minnu dusukun jɛngɛnnen don kafiri karamɔgɔ kafiri ninnu minnu b'a fɔ ko kɔrɔna ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ dɛ ko jaka ma walawala kɔrɔna kɔnɔ dɛ ko hiji ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ walawalalen don ale ko ko ayi ko hiji ma walawala ko a ah, ko n'o de don ko hiji kɛcogo fɔ n ye kɛ ko n'o de don ko seli walawalalen yira n na kɛ kafiri de don ala de ko k'a bɛɛ b'a kɔnɔ ale ko ko tiɲɛ tɛ a bɛ ka ala de nkalontigiya a tɛ ka e nkalontigiya a tɛ ka ne nkalontigiya dɛ ne bɛ ka kuma de fɔ ka sura ni aya f'i ye ko ala de ko fɛn bɛɛ lajɛlen ne y'a lasebaga de ye ko n b'ala ka ci de f'i ye mɛ na sisan e mun karamɔgɔ kafiri e mun sigilen bɛ sisan ka ne lamɛn nin wagati a ko n'o de don a ko seli jira an na kɛ seli walawalalen jira an na kɛ ko jaka walawalalen jira a ma da a la donc a dun ko ko kɔrɔna dafalen don a yɛrɛ tun y'o fɔ dɔ ye a tun y'o fɔ a ka kunfinw ye a ye kɔrɔna valeur fɔ a ye ko kɔrɔna ɲɔgɔn kitabu tɛ ko kɔrɔna ka bon ko kɔrɔna dafalen don ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ ɔ mais sisan an selen seli yɔrɔ ma na ko k'o ma walawala ko jɔn de b'o walawala ko ko kitabutigi dɔ de b'o walawala ko lagadari tigi de b'o walawala dangaden nin de ye naga nagakanw ye kuwa ala ka danga bin i kan o de bɛ wele ghairil maghdubi alaihim wala dallin a bɛ ka mun kalan fatiya kɔnɔ don o don i kana an fara maaw kan e ala dimina e ala ye minnu danga i kana fara an kan i kana an fara maaw kan e mɔgɔ minnu filila dangadenw de ninnu ye kuwa ala ka mɔgɔ dangalenw de olu ye mɔgɔ minnu bɛ sigi ka u ja gɛlɛya ka fɔ ko non ko seli ma walawala o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna ah n badenw an ka sabali dɛ wagati sera an ka an ba don kɔrɔna na nka a ka gɛlɛn dɛ parce que nin fana tun fɔra ala kira fɛ ka bila kira yɛrɛ de ko ten kɔrɔna sura mugan ni duuru sura in tɔgɔ ko suratul furkan a verset bi saba wa qala rasul ya rabbi inna qaumi itakhazu hadha alquranu mahjuran kira yɛrɛ de y'i kanto kɔrɔnaba in kɔnɔna na ko eh, ne tigi ala ya ne ala ko n ka mantɔn mɔgɔ ninnu tɛ wa ko ayi u ye alkuranu kɛ bolokɔfɛfɛn ye koyi k'u ye kɔrɔna dɛn kɛrɛfɛ k'ale ka mantɔn mɔgɔw banna kɔrɔna na k'a sɔrɔ a dun fɔra u ye kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura bi naani ani saba sura in tɔgɔ suratu zukurufu a aya bi naani ni saba fana y'a ye sura in yɛrɛ bi naani ni saba a aya fana bi naani ni saba bi naani naani na a ko kira mɔgɔ ma ko fasitamisiku i sɔgɔ fasitamisiku billezi uhiye ileke innaka ala siratin mustakima idina siratal mustakima idina siratal mustakima suratul fatiha kuran sura fɔlɔ aya wɔɔrɔ ni e bɛ to k'a fɔ ko ala k'i kanda ala anw kanda i ka anw bila sira kan mun tilennen don idina siratal mustakima e b'o mun fɔ don o don seli kɔnɔ dɛ a ko ko tiɲɛ don ko ala kira ma ko o siratigɛ tilennen tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko o siratigɛ tilennen de ye kɔrɔna ye ko fasitamisiku i sɔgɔ o la sisan i sɔgɔ o la fasitamisiku billezi uhiye ileke i sɔgɔ fɛn na ni ala ye mun wahayo ka na i ma fɛn jumɛn de wahayira ka na ala kira ma wa uhiya ilayya hazal qur'anu qur'anu sura wɔɔrɔ baganw kofɔ sura aya tan ni kɔnɔntɔn awɔ a ko ko kɔrɔna de wahayara ka di ala kira muhamadu ma ko bɔn kɔrɔna sura bi naani ni saba dɛ a aya bi naani ni saba dɛ a ko fasitamisiku i sɔgɔ o fɛn na kɔ i sɔgɔ o kɔrɔna na kana kɔrɔna bila dɛ ko sabula mun na ala siratin mustakima k'o de ye sira e bɛ ka siratigɛ tilennen mun ɲini dɛ ko o de don o kɔrɔna in de don

kiyama jɔ don maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka u ɲininka kɔrɔna ko la kɔ i tɛ ɲininka bugari ko la i tɛ ɲininka musilimu ka ko la i tɛ ɲininka mɔta maliki ko la i tɛ ɲininka lagadari ko la n'i ye lagadari mɛn walima n'i ye mɔta maliki mɛn jɔ kɛnɛ don i jɔlen i bɛ bo kɛ bo bɛ bɔ i ka e, e, e, i sen fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama jatigɛ fɛ parce que e y'i si den bɛɛ kɛ naganaga kalan na a fɔra k'i ka i sɔgɔ kɔrɔna na i ka kɔrɔna minɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ e k'i ka dalilu ɲini kɔrɔna kɔnɔ e y'o to yen ko non ko o ma walawala sisan bugari de bɛ seli walawala i ye musilimu de bɛ seli walawala i ye lagadari sigi de bɛ seli walawala i ye dangaden o de don o yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don ala ka danga bɛ maa minnu kɔ olu de don ko parce que mun na o ye ala kɛ nkalontigɛla ye kɔrɔna sura bi wɔɔrɔ ani seegin suratul kalam aya tan ni saba ka jigin ka taa bila aya tan ni duuru ko hali ni tɔgɔ b'i la hali ni nafolotigi de y'i ye hali ni jama caman b'i den caman jama caman b'i nɔfɛ ko e ye ɲamaden de ye kuwa ala de bɛ ka nin fɔ i ye ko sɛn ba taara kuwa mun de y'a kɛ ɲamaden ye a ye ne ala kɛ nkalontigɛla ye kuwa a ye ne ala nkalon tigɛ n ka kumakan na kuwa ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen don kɔrɔna kɔnɔ ale ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko hiji ma walawala kɔrɔna kɔnɔ donc ninnu de ye ɲamɔgɔdenw ye kuwa ale ala yɔrɔ ala kana an kɛ ɲamaden ye an tɛ kɛ ɲamaden ye sabula an sɔnna k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔna na wa an dɛngɛnɛlen don k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ wa an ye fɛn o fɛn mun ɲini a dalilu b'an bolo kɔrɔna kɔnɔna na ala k'an dɛmɛ bi babu an b'a lajɛ an bɛ dɔɔnin fɔ ee an bɛ jumɛn fɔ an bɛ wagati lajɛ ni an sera ka caman fɔ o de don n'an ma se ka caman fana fɔ o de don a bɛna kɛ lamɛn jamakulu tulo garisɛgɛ ye an bɛ dɔɔni fɔ furu kibaruya kunkan ko la furu muso caman mɔgɔ minnu bɛ yen ni muso caman bɛ u bolo ni gɛlɛyaba b'u da si ko ka su si hɔn u ka su si an bɛna dɔɔnin fɔ a kan muso filatigiw muso sabatigiw muso naanitigiw o bɛ suw tila tila tila o bɛ su fila kɛ yan fɛ o bɛ su fila kɛ yan fɛ o bɛ su fila kɛ yan fɛ o su ko mankan a tɛ bɔ foyi fɛ tuma caman ɔ bɔn o porobilɛmu bɛ yen yala kɔrɔna de ko k'u ka su fila fila su wa ka to ka taa su fila kɛ yan fɛ muso fɔlɔ fɛ muso filanan i bɛ taa su fila kɛ yan fɛ ɔn muso sabanan i bɛ taa su fila kɛ yan fɛ donc i bɛ to i bɛ to la i bɛ to ka eh, o yɛrɛ ɲuman na karamɔgɔ ninnu ɲuman na u bɛ to ka fraude fana kɛ c'est à dire que o bɛ su ni mun ka su bɛ yen fɛ u bɛ dɛn u bɛ taa yan fɛ karamɔgɔ ninnu ye aw bila porobilɛmuba la dɛ ali kana siga a la ala y'o de fɔ kɔrɔna sura mugan kɔnɔ suratu taha aya kɛmɛ ani aya mugan ni naani ka jigin a ko ni mɔgɔninfinw y'u kɔ don ala ka ayaw la k'a tɛ fosi se u ma ni gɛlɛya tɛ foyi foyi wɛrɛ tɛ u ye ni doni tɛ gɛlɛya quoi ni u y'u kɔ don ala ka ayaw ala bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni a y'aw kɔ don a la dɔrɔn aw bɛ taa mun minɛ quoi ko foyi tɛ yen ni gɛlɛya tɛ quoi o ye diinɛ sera o ye diinɛ yɛrɛ de turu a kun jugu kan ka di adamadenw ma a bɛɛ ɔ an bɛna dɔɔnin fɔ yala ka su tila tila su fila yan fɛ su fila yan fɛ ko e kan k'o de kɛ yala o de don wa o don wa o tɛ kɔrɔna bɛna a kiri jaati jaati d'i ma donc i b'a lamɛn émission nin lamɛnnen kɔfɛ i k'i yɛrɛ ta i k'i yɛrɛ ta dɛ i ka sɛbɛko kɛ ahan sɛbɛko ye jumɛn ye k'a fɔ ko a bɛ ɲɔgɔn tromper su fila yan fɛ su fila yan fɛ kɔrɔna ko kuma kɔrɔna m'o f'i ye dɛ kɔrɔna ye min f'i ye a lamɛn an bɛna se o ma dɔɔni dɔɔni nka muso caman furu a kuma yɛrɛ nana yɔrɔ jumɛn kɔrɔna kɔnɔna na e bɛ fɛ ka a baro sɔrɔ e bɛ musow yɛrɛ ta muso n'i ye musow ta musow ka sura kɔ awɔ sura in tɔgɔ ko suratu nisayi kɔrɔna sura naaninan de don alikɔrɔna sura naaninan tɔgɔ suratu nisayi n'i ye ale ta a aya saba de b'a f'i ye k'i bɛ se ka musow furu muso ninnu a bɛ baro dɔ de daminɛ a aya aya saba suratu nisayi kɔrɔna sura naani aya saba kɔrɔna sura naani suratu nisayi aya saba a ko ko mɔmɔ lamini ma a ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma ɲɔngiri a bɛ kuma wɛrɛ don a la a ko yamaru dilen bɛ aw ma yamaru dilen bɛ aw ma aw ka musow furu fila a m'a fɔ kelen fila dɛ a ko fila saba walima naani ka bɔ musow la minnu ka di aw yɛrɛ ye ko nka ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛla ala k'i ka muso kelen pewu ta i ka dan kelen pewu ma walima e ta tɛ o ye dɛ i tɛ siran tilennenya yɔrɔ in tɛ dɛ nka jɔnmuso caman b'i bolo donc i tɛ fɛ ka hɔrɔnmuso fila ta dan hɔrɔnmuso kelen ma i k'i wasa don i ka jɔnmusow fana ma ɔn ɔn e ta tɛ o ye dɛ e ta siranya tɛ tilennenya tilenbaliya siranya tɛ wa jɔnw fana t'i bolo nka tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye muso fila ta i tɛ se o doni kɔrɔ kɔ a sɔrɔ tɛ e bolo a musaka kuwa k'a musaka bɛ girinya e ma e ka siranya ye o ye se bɛrɛ tɛ e ye e bɛ k'i débrouiller kelen mun b'i bolo yɛrɛ e ma se k'o balo ka ɲɛ e bɛ t'i bala muso filanan na walima i y'a ye a kan b'o de ma kuwa donc ni o de bɛ e da la o problème de bɛ e da la ko dan kelen pewu ma kuwa ɔ babu ni a aya sabanan ni ayaw kɔnɔna na tuma dɔ la n'i ye kurana aya ta babu caman bɛ se ka don aya kelen kɔnɔna na sabu a ye baro nin daminɛ a ko ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ muso furuko kuma bɛ ka f'i ye mun de yatimɛ fana baro don o aya kelen kɔnɔna na e m'o faamu walasa e m'o faamu e m'a faamu ta ta kuran suran duuru ta suran nin tɔgɔ ko suratul maida a aya fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ suratul maida a aya fɔlɔ fɔlɔ n'i y'o ta a bɛ baro dɔ bɔ i ye a ko mɔgɔ minnu ko olu limaniyara ya aw minnu ko aw limaniyara ko aw k'aw ka layiduw dafa a ye layidu minnu ta kɔ a ye layidu dafa ni laadiriya ye n'i ye layidu dɔ ta mɔgɔ dɔ ye kɔ k'i k'o layidu dafa ni laadiriya ye kɔ kana mɔgɔ nɛgɛn kɔ kana layidu ta mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i t'a dafa kɔ ko o man ɲi kɔ a bɛ k'o de fɔ i ye ko aw minnu ko aw limaniyara ko a ye layiduw dafa ni aw ye layidu ta mɔgɔ ye y'a ye a ye babu dɔ fɔ i ye a ye kiri dɔ de fɔ i ye aya kelen kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dagali kɛlen bɛ aw ye k'aw ka bagan sogow dun fo n'a bɔra anw bɛna mun ko fɔ y'a ye bon o ni kuma fɔlɔ in bɛ ɲɔgɔn sira la yɔrɔ jumɛn mɛ pourtant a bɛɛ bɛ aya kelen kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ aya kelen kɔnɔ mɛ kiri caman an bɛ fɛ k'a yirila dɔrɔn kiri caman bɛ se ka sɔrɔ aya kelen kɔnɔ kuma in b'o de nɔfɛ an bɛ ka misali dɔ d'i ma n'i ye suratul maida ta aya saba i bɛ kiiri saba de sɔrɔ a kɔnɔ a mɛ kiiri saba nin a si ni si tɛ ɲɔgɔn sira la mɛ a bɛɛ bɛ aya kelen kɔnɔna na a ko minnu limaniyara ko n'aw layidu ɲɔgɔnyara k'a y'aw ka layidu dafa o ye kiiri dɔ ye quoi a ko aw minnu eh, a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dagali kɛlen bɛ aw ye o ye kiri wɛrɛ de dagali kɛlen bɛ aw ye k'aw ka baganw sogo dun fo n'a bɔra mun ko bɛna fɔ aw ye o ye e, e, y'a ye ani babu dɔ in tɛ ɲɔgɔn ye sira nin ye babu filanan ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko yamaru ma di aw ma aw ka fɛlɛ kɛ aw ka fɛlɛ bɔ quoi tumana min na aw ye hiji baaraw daminɛ quoi y'a ye nin fana ye kiiri wɛrɛ ye n'i bɛ taa hiji la k'i kana bagan faga quoi sira la ayi k'i kana kɛ quoi kana fɛlɛ kɛ quoi c'est-à-dire k'i taatɔ la i n'a fɔ eh, i bɛ ka taa maka avion tɛ dɛ a kana k'i kɔnɔ ko comme e tɛ e t'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ taa sen na e tun t'o dɔn wa hali sini sɔgɔma mɔgɔ dɔw bɛ taa sen na parce que mɔgɔ dɔw ni maka e, maka duguw man jan awɔ olu bɛ se ka taa sen na se t'u ye ka fɛn ta bolimafɛn ta walima i bɛ se ka bolimafɛn yɛrɛ ta i ka mobili walima i ka moto walima i ka nɛgɛso wala i bɛ ka taa maka han ko o n'i bɛ taa o sira la dɛ k'i kana bagan foyi faga kana wɔlɔ faga kana sogo foyi faga a bɛ k'o de f'i ye o ye kiri sabanan ye aya kelen kɔnɔna na donc sisan n'an seginna ka taa suratu nisayi kɔnɔna na kuranɛ sura naani aya saba a b'a fɔ ko n'aw sirannen don k'a fɔ ko aw tɛ se ka tilen yatimɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ la a ye kuma tigɛ yen quoi mɛ a kuma nin a daminɛna depuis a aya fila a ko ko a ye nili kɛ yatimɛdenw ka sɔrɔ a ye yatimɛdenw ka sɔrɔ di u ma dɛ aw kana ɲuman t'a la ka jugu a kana ɲuman t'a la ka kolon di u ma ayi k'a kana o kɛ nin ye suratu nisayi aya ee, filanan de ye a bɛ k'o baro de bi bɔ i ye a ko k'aw kana yatimɛden ninnu ka balow dun dɛ ayi ka fara aw ka balow kan c'est à dire que e, e, yatimɛdenw ka sɔrɔ tun kalifalen bɛ e, e bolo mɛ e bɛ a ka sɔrɔ ta k'a ɲagami i ka sɔrɔ la e b'a dun k'i kana o kɛ quoi donc a bɛ baro nin ta ka aya filanan ka kiri tɔ d'i ma fo aya sabanan kɔnɔna na a ko ko o la ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma ɲɔngiri yen quoi mɛ a ye kuma ɲɔngiri yen aya sabanan na suratu nisayi aya sabanan na mɛ a b'o o kuma tɔ d'i ma a aya wɔɔrɔnan de la quoi suratu nisayi kelen kɔnɔna na a aya wɔɔrɔnan mɛ sisan a tun ko ko n'i sirannen don k'a fɔ i tɛ se ka tilen yatimɛdenw ni ɲɔgɔn cɛla la a ye kuma ɲɔngiri yen mɛ na a bɛna fɔ i ye a aya wɔɔrɔnan suratu nisayi aya wɔɔrɔnan a ko a y'u u la a y'u lajarabi k'a filɛ a ye yatimɛden ninnu lajarabi k'a filɛ ni u sera k'u yɛrɛ ta quoi furu furu quoi n'u sera furu n'u sera k'u yɛrɛ ta i ka to k'u kɔrɔbɔ k'a filɛ ni u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ quoi hakilina yanfan quoi hakilina yanfan quoi n'u hakili mɔna quoi a ko ko n'i y'a ye k'u hakili mɔna dɔrɔn hmm, a ko ko i ka mun kɛ k'i ka u ka sɔrɔ mun kalifalen bɛ e bolo dɛ ni a tun ye kangari da i ye k'i kana o dun wa n'i sirannen don k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen u ka sɔrɔ kɔnɔna na c'est-à-dire que sɔrɔ e ka sɔrɔ ani u ka sɔrɔ i tɛ se k'i tilen o sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛna u ka sɔrɔ u ka sɔrɔ ɲagami i ka sɔrɔ la k'a dun a b'a la k'o de fɔ i ye a ko ko o la n'i sirannen don o la a ko ko i k'u sɛgɛsɛgɛ i k'u kɔrɔbɔ k'a filɛ yala u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ hakilina yanfan na n'i y'a ye k'a fɔ ko u hakilina dafara c'est-à-dire u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ c'est-à-dire i bɛ to ka tuma kelen kelen i bɛ bali ka kɛmɛ fila d'a ma quoi donc ni tile fila tɛmɛna i b'u i b'a ɲininka k'a ye kɛmɛ fila nin k'a y'a kɛ cogo di quoi n'a ko ko a taara a ye wari nin don fɛn kolon dɔ la a nin nin nin tɛ a hakili ma mɔ ni sɔrɔ mun kalifalen bɛ e bolo a ka sɔrɔ mun kalifalen bɛ e bolo a fa fatura ka sɔrɔ mun to ni a kalifalen bɛ e bolo i b'a dɔn o la n'i y'a ta ka d'a ma dɔrɔn a b'a tiɲɛ quoi mɛ n'i ye kɛmɛ fila in di a ma bi misali de don quoi tile saba tile naani kɔfɛ i y'a ɲininka yala kɛmɛ fila in y'a kɛ cogo di a ko a ko ne ye kɛmɛ ne ye mugan bɔ a la ka dumuni dɔ san a warimisɛn tɔ maralen bɛ n bolo donc ça veut dire que nin tɛ tiɲɛnikɛla ye quoi a ko sisan ni i y'o kɔlɔsi k'a ye u la dɔrɔn k'i ka teliya teliya k'i k'i teliya k'i k'i ka u ka sɔrɔ segin u ma quoi awɔ k'i ka u ka sɔrɔ nin segin u ma o de ye tilennenya nin ye quoi n'i sirannen don k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen o baro de filɛ ka bɔ i ye suratu nisayi aya wɔɔrɔnan an bɛ a baro tɔ baro caman b'a la parce que a ko ko n'i b'a a di n'i bɛ a di sɔrɔ nin segin u ma k'i ka mɔgɔ laadiri fila ta u ka kɛ seere ye quoi i ka mɔgɔ laadiriw dɔw ta n'i ye mɔgɔ laadiri ninnu ta u ɲɛ de la i bɛ sɔrɔ nin segin yatimɛ ninnu ma quoi awɔ mɛ n'i y'a ye k'a fɔ u ma se u hakili ma mɔ o la i b'u ka sɔrɔ garde mɛ ni a sɔrɔla e yɛrɛ e ka sɔrɔ de lafulen don foyi foyi t'i fɛ tuma dɔ la hali dala dumuni k'a sɔrɔ olu dun b'i ka mara la a ko ko o la tuma kelen kelen e bɛ se ka u ka sɔrɔ in ta dɔ ta u ka sɔrɔ in na ka u yɛrɛ labalo n'a ye kuwa mɛ kana kɛ ni tiɲɛni sira ye dɛ k'i kana kɛ ni tiɲɛni sira ye dɛ ko yatimɛdenw ka sɔrɔ ko ka gɛlɛn dɛ ko parce que yatimɛdenw ka sɔrɔ dunbagaw ye ko jahanama de bɛ u bɛ ka jahanama tasuma tasuma de wa u bɛ ka tasuma kami de don u kɔnɔbara la dɛ suratu nisayi kelen kɔnɔ aya tan mɔgɔ dɔw fana bɛ yatimɛdenw ka sɔrɔ dɔrɔn de y'a ye u b'o de dun u b'o de bɛlɛnbɛlɛn k'o dun u ka sarakati kuntan ninnu ni mɔgɔ fatura u bɛ fɔ an ka taa saraka bɔ yɔrɔ la o bɛ e, cɛ in ka sɔrɔ bɛɛ ta ka don u ka sarakati ma fɛn na ko misi kan tigɛ yan fɛ de ko an bɛ kuranɛ kalan yan fɛ de kuranɛ bɛ kalan mɔgɔ ba mugan de ni kuranɛ bɛ kalan o ye waa tan de nin bɛɛ kafiriya ko ye nin bɛɛ ye yatimɛw ka sɔrɔ dunni de ye fɛɛrɛw de a kana kɛ sɛbɛko tɛ donc o la o baro bɔtɔla de ye nin aya fila in eh, nin aya saba in kɔnɔna na mm, kiiri fila nana ɲagami a la yatimɛdenw ka kiiri ani muso furu ka kiiri donc an sisan an bɛ tɛmɛ ni muso furu ye muso furu ka kiiri a fɔra k'i ka i ka fila saba naani de ta comme an mago b'o de la an tɛ yatimɛ baro in na kuwa awɔ n'o tɛ yatimɛ baro nin a tɔ bɛ d'i ma kuranɛ sura eh, tan ani wolonwula a aya bi saba ani aya e, naani a baro tɔ bɛ d'i ma yen kuwa a baro tɔ fana bɛ d'i ma kuranɛ sura wɔɔrɔ aya e, bagan ko fɔ sura a aya kɛmɛ aya bi duuru ni kelen ka jigin mɛ kɔmi baabu tɛ yatimɛ ko ye ko la mɛ kɔmi yatimɛ ko kuma nana kuranɛ muso furu fɔtɔla an ye o faranfasiya dɔɔni dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni musow ka kiiri ni muso furu ka kiiri ye ko fila saba naani a danna naani ma ɔ sisan naani nin ni a dafara i la muso naani dafara i tɛ se ka hɔrɔnmuso duuru fara ɲɔgɔn kan hɔrɔnmuso duuru i tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan mun de kosɔn ala ye nin fɔ ala ye nin fɔ bari sabu dun mantɔn dɔw tɛmɛna olu ka muso furu ka ca ni nin ye masalan n'i taara mm, mm, masaya kitabu ta masaya masaya kitabu i tɛ masaya kitabu dɔn nin bɛ fɔ tawurata kɔnɔ e tɛ tawurata dɔn hɔn ahan kitabu kitabu tɛmɛna kiraw tɛmɛna u ye kitabu sɔrɔ ala b'o fɔ i ye kuranɛ sura suratul eh, eh, eh, mm, al imran kɔnɔ kuranɛ sura saba a aya bi seegin ani aya naani awɔ kira caman tɔgɔ fɔra i ye ko olu bɛɛ ye kitabu sɔrɔ sɔrɔ ka tɛmɛ kira mɔgɔ ninnu ye kitabu sɔrɔ awɔ donc n'i taara tawurata kɔnɔna na e bɛ taa masaya mm, masaya masaya masaya kitabu ni i y'o ta masaya fɔlɔ parce que masaya kitabu ye fila ye masaya kitabu fɔlɔ masaya kitabu filanan mɛ n'i ye masaya kitabu fɔlɔ ta a sapitiri eh, tan ani kelen a aya saba n'i taara e bɛ taa ye masa sulemani ka baro dɔ bɛ bɔ i ye masa sulemani nin muso kɛmɛ wolonwula de tun b'a fɛ hɔrɔnmuso a bɛɛ tun hɔrɔnmuso ye kɛmɛ wolonwula ahan jɔnmuso kɛmɛ saba de tun b'a bolo o ye joli ye ba kelen muso ba kelen o de tun bɛ masa sulemani bolo nin bɛ masaya fɔlɔ masaya fɔlɔ un roi masaya fɔlɔ a sapitiri tan ani kelen a aya saba n'i taara ta i bɛ taa kumaden sɔrɔ yen ayi wuli cogo tɛ ninnu na dɛ an bɛ min fɔ an bɛ dalilu di han a bɛ kɛ ten de dalilu ka bɔ ala ka kutubu samawiyatu kɔnɔna na ɔhɔn kira mɔgɔ nin a b'o baro kelen de bɔ i ye kɔrɔna kɔnɔna na a ko yala i ma e, kira dawuda ka kibaruya sɔrɔ wa suratu swad kɔrɔna sura bi saba ani seegin a aya e, mugan ani naani mugan ni naani depuis tan ni wolonwula a aya tan ni wolonwula ka taa bila mugan ni naani baro duman dɔ bɛ yen jɔn ka baro kira dawuda ka baro bɛ bɔ i ye o aya ninnu kɔnɔna na a ko ko kira dawuda an y'a lajarabi ko lajarabi nin tun ye jumɛn ye muso dɔw de tun b'a bolo muso bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn tun b'a bolo mɛ a tun y'a kanu ka muso nin dafa a y'a ka kalanden a ka kɛlɛkɛcɛ nin o tɔgɔ ye iri o bɛ o fana bɛ gafe kɔrɔ kɔnɔna na n'i taara iri ta samiyɛli wala o fana samiyɛli sura min bɛ wele ko samiyɛli awɔ kitabu de don samiyɛli samiyɛli deux samiyɛli un bɛ yen deux bɛ yen awɔ aw kana bali la suratu yunusu ninnu bɛ yen suratu ibrahima ninnu bɛ yen nin suratu samiyɛli de ye a bɛ tawurata kɔnɔna na kiramɔgɔ tun de don o kana bali i la ninnu kira ninnu ni i y'a mɛn e ma deli k'a mɛn a ko tiɲɛ don suratu nisayi kɔnɔna na kɔrɔna sura naani aya kɛmɛ bi wɔɔrɔ ani naani a ko muhamadu ma ko ne alahu ye ciden dɔw ka baro lakali i ye anw panna ciden caman ka baro kun na an ma olu lakali i ye ko ayi ciden caman ka baro ma bɔ ala kira ye mɛ ciden dɔw baro bɔra a ye mɛ baro ninnu minnu baro bɔra a ye a bɔra a ye misali de ka sira fɛ walasa i mago bɛ fɛn o fɛn na baro min b'a la ka bɔ i ye kɔrɔna kɔnɔ i ka ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mɛ a kana k'i kɔnɔ ko kiraw bɛɛ ka baro de bɛ kɔrɔna kɔnɔ ayi ko kira tɔw ka baro ma bɔ ala kira ye kuma b'o de nɔfɛ donc n'i taara samuel deux ta e e e e bɛ dawuda ka baro sɔrɔ yen ahan deux samuel a sapitiri tan ni fila aya fɔlɔ ka jigi aya fɔlɔ ka jigi a bɛ na n'a ye lajarabi in tɛ dɔwɛrɛ ye a tɔgɔ in cɛ in tɔgɔ in bɛ iri a tɔgɔ ye iri a ka kɛlɛkɛden tun de don na dawuda ye a ɲɛ bɔra kɛlɛkɛden in ka kɛlɛkɛden in muso muso de fɛ tuma min a ɲɛ bɔra muso in fɛ a baro de bɛ ka lakali mohamed ye kurana kɔnɔ suratu suwadu kurana sura bi saba ani seegin a aya tan ni wolonwula ka taa bila mugan ni naani a bɛ ka ala kira baro a ko an ye dawuda lajarabi lajarabi ko dɔ ye dawuda sɔrɔ a ko tuma min na anw ye mɔgɔ fila ciden fila ci a ma u ka taa kiri dɔ d'a ma u taara ni sagamuso ka kiri de ye quoi y'a ye u taara ni sagamuso ka kiri kuma in kuma in nana dɛ ala ko k'ale tɛ maloya ka soso kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu soso baro nana ko kura y'a ye soso ɲɔgɔnna walima fɛn minnu tɛ soso ye quoi y'a ye a nana ni saga ka misali ye quoi ko sagamuso ko mɔgɔ dɔw nana mɔgɔ fila nana ka cun ka don ee, dawuda ka alabato yɔrɔ la u taara a sɔrɔ dawuda bɛ ka ala bato u donnen dawuda ja tigɛra quoi dawuda ja tigɛra yen o mɔgɔ fila nin y'u kanto u ko dawuda kana kana siran an nana an nana ni kiiri ye e bara an nana ni problème dɔ ye e bara o problème bɛ ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan o mɔgɔ fila in de bɛ ka kuma a ko kelen y'i kanto ko sagamuso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn de bɛ n bolo ne balimakɛ in sagamuso kelen pewu de b'a bolo maintenant sisan a bɛ ka ne jagoya a bɛ ka pression sugu bɛɛ de da ne kan fo ne ka n ka sagamuso kelennin di ale ma ale k'a dafa sagamuso kɛmɛ na dawuda ye kiri tigɛ dawuda ko ko e ko a b'o sira de kan aa ko ayi k'a jo t'a la k'a jo t'a la ko sagamuso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn tigi a jo t'a la pourquoi e ye sagamuso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ de bɛ e bolo e bɛ e ɲɛ bɔlen bɛ dɔ in ka sagamuso kelen na jaa saga sagamuso tɛ a tɛ kɔmi i n'a fɔ sagamuso de don quoi a bɛ ka ntalen de gosi pour que e k'o ntalen faamu e bɛ taa deux samuel de ta samuel deux a sapitiri tan ani fila aya fɔlɔ fo ka jigin ka kalan ka jigin e bɛ taa a ye k'a fɔ ko o sagamuso ntalen nana kɛ ko muso de don quoi ko ahan donc tuma min na dawuda nana kiiri in tigɛ kurana kɔnɔ a ko ko dɔ in jo t'a la dawuda ko dawuda y'a ye k'a fɔ kiri in bɛ a yɛrɛ kun de kan o kiri in b'a yɛrɛ kun de kan cogo di jaa jaa jaa jaa muso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn de tun bɛ dawuda bolo dawuda ɲɛ bɔra iri muso fɛ a tun bɛ fɛ ka muso in de minɛ a la donc kiri nana a ma cogoya wɛrɛ la walasa a k'a faamu donc kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ dɔrɔn an bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn sagamuso misali ko kuma bɛ ka f'i ye muso de don furumuso de ko don quoi donc muso bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn o de tun bɛ dawuda bolo mais mun de kosɔn mɔmɔ lamini ka mɔgɔ a fɔra ko ko naani baro in b'o de nɔfɛ o samuel kɔnɔna na o samuel kelen kɔnɔna na a aya wɔɔrɔ aya wɔɔrɔ samuel kelen deux samuel sapitiri tan ani fila baro in bɛ ka bɔ i ye yɔrɔ min na n'i sera a aya wɔɔrɔnan na a bɛ baro dɔ bɔ i ye a b'a f'i ye ko e ko mɔmɔ lamini ko eh, i y'a ye baro ni tuma min a nana dawuda ma dawuda ko ko e ko cɛ in cɛ in sagamuso kelen saga sagamuso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn tigi nin ko n'a ye saga ni minɛ saga dɔ in ka saga kelen ni minɛ k'a nɔnabila a bɛna saga naani a bɛna saga naani de sara o saga naani sagamuso naani k'a bɛ sagamuso naani de sara sagamuso kelen nɔnabila la n'a ye dɔ in minɛ a la o naani de filɛ nin ye k'a ta ee gafe kɔrɔw la ka na di muhamadu lamini ka manto mɔgɔw ma mun de kosɔn a y'o kɛ k'a fɔ ko ayi bɔn a ye ta ye aw ta ninnu ta tun ye muso ba kelen dɔw ta ye eh, bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn mais aw naani in tara samiyɛli de kɔnɔ deux samiyɛli sapitiri tan ni fila aya wɔɔrɔ yayi naani de tara ka na di i ma suratu nisayi kɔnɔ ka o fana kɛ muso sura ye quoi suratu nisayi a aya sabanan a ko ko a ye muso furu fila saba naani a danna naani ma donc naani de dira a ma mun ne kosɔn a ko ko naani de dira a ma a ko ko mɔmɔ lamini k'i m'a ye wa ko aw minnu filɛ nin ye quoi suratu nisayi kelen kɔnɔ muso ka sura a aya mugan ni seegin na a ko ko aw lafura aw lafulen don quoi c'est-à-dire que aw lafura lafu nin ye lafu sugu jumɛn ye farisogo lafu de don quoi ko n'i m'a faamu taa ko taa suratu rum ta kurani sura bi saba a aya kɔnɔntɔn a ko ko taa dugukolo yaala quoi mɔmɔ lamini n'i bɛ dugukolo yaala i na fɛn caman ye quoi ko ne ala ye mantow halaki ka kɔn aw ɲɛ manto minnu tun tɛmɛna aw ka kɔn aw ɲɛ ko o tun ka bon ni aw ye o se tun se tun b'u bolo ka tɛmɛ aw kan wa farisogo la o tun ka bon kamele kɔrɔ fafafafalenw de don olu tɛ kɔmi anw anw lafura kuranɛ sura naani de b'o f'i ye aya mugan ni seegin ko anw lafura quoi o lafu in de baro bɛ ka b'i ye ko ko manto minnu tɛmɛna ko olu tun ka bon olu tun ka kɛnɛ olu tun se tun b'u ye farisogo farisogo eh, farikolo kɛnɛya tun bɛ olu la ka tɛmɛ aw kan n'i m'a faamu kuranɛ sura bi saba aya kɔnɔntɔn i bɛ taa suratu mariyama ta a bɛ segin o kuma kelen kan suratu mariyama kurani sura tan ani kɔnɔntɔn a aya bi wolonwula ni naani a ko mamadu lamini ko yala aw m'a ye ne ala ye manto minnu halaki ka kɔn aw ɲɛ ko manto minnu halakira ka kɔn aw ɲɛ dɛ k'u tun ka bon ni aw ye u tun ka jan ni aw ye se tun b'u ye ka tɛmɛ aw kan i m'a faamu ta i m'a faamu ta taa suratul gafiri ta kuran sura bi naani a aya mugan ni kelen ani a aya bi seegin ani naani a bɛ segin o kuma kelen kan a ko ko mantɔnw tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ ni aw ye dugukolo yala aw bɛna o kibaruya sɔrɔ mantɔn minnu tun ka bon ni aw ye u tun ka jan ni aw ye se tun b'u ye sɔrɔw la se tun b'u ye denkow la se tun b'u ye musokow la ka tɛmɛ aw kan kuwa mɛ aw lafura donc o la aw ka dan naani mɛ sisan ni e ka muso naani dafara o fana k'a fɔ ko i tɛ se ka muso wɛrɛ furu o tɛ dɛ ayi a b'a f'i ye suratu nisayi kelen musow ka sura kelen kɔnɔna na a aya mugan mugan ni kelen o la sisan muso naani dafara mɛ i ye muso duurunan ye mun ko ka di i ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ko k'i bɛ kelen bila ka kelen bila a nɔ na mɛ i bɛna mun bila e bɛ sira di a ma a bɛ taa e tun ye fɛn o fɛn mun d'a ma i kana foyi minɛ a la donc i bɛ muso dɔ lajɛ muso mun t'i sago kɛ i ka muso naani nin cɛ la muso mun t'i sago kɛ i bɛ kelen bila i bi i ye duurunan mun ye e bɛ o nɔna bila a nɔ na a bɛ kurana de kɔnɔ i tɛ se ka nin wuli nin bɛ wuli nin tɛ se ka wuli kuran sura naani musow ka sura aya mugan mugan ni kelen donc sisan ni aw ye muso nin furu o si su ko a ye mun de fɔ a ko ko ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma aw aw bɛ siran parce que condition ye saba ye ni i bɛ siran k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma ɔn e ta jɔnmuso de b'i bolo an da ser'o ma e bɛ fɛ ka dan hɔrɔnmuso kelen ma jɔnmuso tɔ i b'i wasa don a la i n'a fɔ daw eh, eh, sulemani eh, hɔrɔnmuso kɛmɛ wolonwula tun b'a bolo ani jɔnmuso e, kɛmɛ saba wala o n'a ɲɔgɔnna ɔhɔn donc sisan ni muso kelen de b'i bolo jɔnmuso b'i bolo donc i tɛ fɛ ka muso caman furu e bɛ wasa don o la a banna ɔn e yɛrɛ i sirannen don se yɛrɛ de tɛ e ye ka muso fila ta o la k'i kana i ka kunko gɛlɛya kuwa awɔ k'i kana i ka kunko gɛlɛya doni sira la doni doni b'a la kuwa k'i kana kɛ kuwa ɔ mɛna sisan an mago bɛ tilennenya yɔrɔ in de la sabula o ye tilennenya yɔrɔ in de kɛ ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛla la kuwa o ye tilennenya yɔrɔ in de ta ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko sisan ni muso b'i bolo muso fila b'i bolo i kan ka e, su e, tila u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ n'i ye fila kɛ yan fɛ e bɛ taa fila kɛ yan fɛ k'o de ye tilennenya ye k'a sɔrɔ ala k'i ma tilennenya ale kan bɛ tilennenya mun ma sisan a b'o walawala i ye kuwa a ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma mɛ suratu nisayi kelen kɔnɔ a aya kɛmɛ ani aya mugan ani aya joli kɔnɔntɔ aya kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔ aya kɛmɛ mugan ani kɔnɔntɔ a b'a f'i ye ko tilennenya mun ko fɔra i ye a aya saba dɛ nisayi kɔnɔ suratu nisayi aya saba a ko ko ni aw b'a dɔn aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma dɛ o tilennenya a b'o doni ka na o walawala i ye a aya kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔ a b'i kanto i ma o yɔrɔ la a ko mɔmɔ lamin a kana k'i kɔnɔ k'e bɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko hali ni a jɔrɔ bɛ aw la ka aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ aa kuma filɛ dɛ a ko ko a ye muso fila furu a ye musow furu fila saba naani mais n'aw sirannen don k'a fɔ aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma ɔ mais o ala kelen nana a aya kɛmɛ ani aya mugan ani kɔnɔntɔn a ko ko mɔmɔ lamin ni muso caman b'i bolo dɛ ko i tɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a jɔrɔ bɛ e la aa o kɔrɔ e ka dan kelen ma wa ayi a m'o f'i ye dɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma in tugu a la a ko ko ne ala bɛ tilenbaliya tilennen mun tilen e eh, bɛ ka tilennenya mun kɛ ko kit kit kit c'est à dire que su fila yan fɛ su fila yan fɛ ko hali n'a jɔrɔ b'i la k'i tɛ se k'o kɛ quoi misa masala mɔgɔ minnu bɛ su tila su fila yan fɛ su fila yan fɛ cɛ si tɛ yen mun bɛ se k'a f'i ye ko ale ka su fila yen fɛ k'a sera muso ma a bɛ taa yen fɛ fana a bɛ se muso kelen ma dɔ in fana ma a bɛ taa da n'a ye o a bɛ to k'a kɛ ten o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɔ la a bɛ taa i da yen su fila in bɛɛ a tɛ se dɔ in yɛrɛ ma mais n'a taara yen fɛ dɔ in ka su fila na a bɛ dɔ kɛ e y'a ye a tilenna wa a ka su fila ka ta ta ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ma a to a ka tilen quoi ayi n'a y'i den ka fɛn eh, eh, eh, n'a y'i den ka fɛn dɔ san yan fɛ a bɛ dɔ a bɛ dɔ in to yen voilà ala ko ko non k'a kan tɛ nin ma quoi mais karamɔgɔ ninnu y'a yira an na k'a fɔ ko n'a fɔra ko ko muso eh, a ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko ɔhɔn ko o la aw bɛ su de tila su fila yan fɛ su fila yan fɛ maintenant ni e ka su ni dɔ in ka su fila de bɛ yen e tɛ se ka taa hali ka taa bɔ dɔ in ye kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa o foro sɛnɛ k'a sɔrɔ e ka foro de don depuis e ye furu nafolo di a ko ko muso ninnu bɛɛ dagara i ye ɔ e nana a fɔ ko non ko ni caman b'i bolo n'i ye su nin tila e bɛ fan mun fɛ i tɛ se ka se dɔ in yɛrɛ ma kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ ala ko ko musow bɛɛ dagara i ye mais nin ye karamɔgɔ kafiri ninnu ka kuma de ye karamɔgɔ kafiri ninnu de ye mɔgɔw bila ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛ ala k'i ma su ko la a ko mama lamini su kilan tɛ yen ayi su kilan de tɛ yen musow ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen cɛ yɛrɛ de tɛ minɛ dalilu jumɛn de b'o la e bɛ taa o dalilu ta kurana sura bi saba ani saba suratul azabi a aya bi duuru ani kelen ka taa bila aya bi duuru ani fila a aya bi duuru ni filanan aya bi duuru ni filanan i bɛ t'a sɔrɔ yen de a k'i ma ko mama lamini komi muso caman bɛ e bolo ale ye dagali kɛra a ye a yɛrɛ ka musow caman furu fo ka tɛmɛ naani kan ko mɛ ko o mun filɛ nin ye dɛ k'a a ka manton mɔgɔw la ko o fisamaciya dira e kelen pewu de ma suratul azabi kurana sura bi saba ni saba aya bi duuru ni kelen aya bi duuru ni filanan kuma in bɛ yen aya bi duuru ni filanan a ko ko o fisamaciya e ka tɛmɛ muso naani kan ko o fisamaciya dira e kelen pewu de ma ka bɔ i ka manton mɔgɔw la mɛ ni muso caman bɛ aw bolo ni muso caman bɛ aw bolo k'aw kan ka mun de kɛ k'aw ka su tilan wa ayi a ma f'i ye k'aw ka su tilan dɛ a ko ko musow bisimila c'est-à-dire k'i yɛlɛma muso ninnu cɛ la cogo mun y'i ja muso o muso n'a ka di ye k'i b'a bisimila i fɛ yen fo wagati mun ye e muhamadu ja su kilan tɛ muso eh, eh, su kilan tɛ cɛ ye dɛ su fila yan fɛ su fila o kuma in tɛ cɛ ye o ye laada de ye aw ka laada sigilen de don laada de sigilen don aw ka karamɔgɔ ninnu de y'aw bila k'o laada sigi ala ka kuma tɛ dɛ ala ka kuma filɛ nin ye k'a f'i ye kurana sura bi saba ni saba aya bi duuru ni kelen kurana sura bi saba ni saba suratul azabi aya bi duuru ani aya fila a sɛbɛnnen bɛ yen k'a fɔ ko kira ma ko muso caman b'i bolo muso caman ka eh, sariya ko o bisimila cogo min y'i ja i bara c'est-à-dire que i ka cɛso kɔnɔ muso wele a ka taa i ka cɛso kɔnɔ i ka muso ninnu na mun y'i ja don min y'i ja wagati mun y'i ja tilani t'a la dɛ fila yan fɛ su fila yan fɛ su fila ayi dɛ a ko ko i ka cɛso cɛso mun b'i bolo mamadu ko i ka i ka furumuso ninnu bisimila dɔ wele a ka a ka na si i fɛ cogoya la wagati la mun ye e ja hakɛ t'a la ayi ko fo ka taa wagati mun y'i ja ala ye nin de fɔ i ɲɛ na a y'o de fɔ i ye suratu nisayi kelen kɔnɔna na suratu nisayi aya kɛmɛ mugan ani kɔnɔntɔn a ko ko mama lamini hali n'a jɔrɔ b'i la k'a fɔ k'i bi tilennenya hali n'a jɔ jɔrɔ b'i la k'a fɔ k'i b'a fɛ ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ne ala ye mun de ɲini i fɛ o la tilennenya mun ko fɔra i ye a aya saba la o la a bɛ mun de nɔfɛ a dun ko i ma ko n'i sirannen don k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma a dun tilara k'a f'i ye ko i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a jɔrɔ b'i la o tuma na ala kan bɛ tilennenya jumɛn de ma o jaabi bɛ suratu nisa kelen kɔnɔ a aya kɛmɛ mugan ni kɔnɔntɔn o kelen o yɔrɔ kelen na a b'a f'i ye ne ala ye mun laɲini i fɛ dɛ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko o de ye kana muso dɔw lajɛ ni muso caman b'i bolo kana muso dɔ ye k'a to yen i n'a fɔ e mago t'a la ayi ne ala tɛ jɛn n'a ye o de ye tilenbaliya nin ye kɔ ale ala ka tilenbaliya a bɛ fɛ ka mun fɔ i ye o de ye n'i foro tigɛ i bɛ foro in de sɛnɛ fana kana foro tigɛ ka dan i kelen ma foro nin mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a sɛnɛ e t'a sɛnɛ e mago t'a la k'i kana o baara kɛ ne ala ye o kɔn ne y'o kɔn muso nin balo kuranɛ sura fila suratul bakaratu aya kɛmɛ fila bi saba ni saba e de b'a balo muso nin balo i ka muso nin fɛrɛbɔ i seko ani i damayira donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ka muso nin sɛnɛ suratul bakaratu kelen kɔnɔ a aya kɛmɛ fila mugan ani saba i ka devoir de filɛ nin ye ka fini tigɛ muso ye k'a balo k'a sɛnɛ nin de ye i ka devoir ye mɛ sisan o balo ani a sɛnɛ ani a fɛrɛbɔ ni muso caman b'i bolo k'i k'a kɛ i seko ani i damayira mɛ na tilenbaliya min ko bɛ k'a fɔ i ye ko i kana muso dɔ filɛ i ka muso nin cɛ la k'a ye k'a to yen i n'a fɔ e mago t'a la kuwa ayi k'o de ye tilenbaliya nin ye mɛ k'a fɔ k'i bɛ su fila de di yan fɛ ni e bɛ yan fɛ don min na e tɛ se ka taa yan fɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ a ko ko muso ninnu bɛɛ de dagalen bɛ i ye cogoya kelen na u bisimila cogo min y'i ja nin bisimila i b'a fɔ ko bɔn ne mago bɛ e la a bɛ tile fila a bɛ tile saba a bɛ tile duuru a bɛ semɛni kelen yɛrɛ kɛ i bolo n'i ye dɔ wɛrɛ wele wagati mun y'i ja i b'a lajɛ e bɛ e tun bɛ fɛ ka tile duuru de kɛ n'a ye mɛ ale ka laada nana a kan i bɛ ale labila taa yan fɛ taa i ka so fɔlɔ e ka na yan ko wala kana gɛrɛ la e ka a labila ta ale ka taa yan fɛ ɔhɔn e ka na a bɛ sin ka dɔ tɔgɔ fɔ ko bɔ n mago bɛ e de la k'a k'a kɛ ten de bɔn kira dun kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye kuranɛ sura bi saba ni saba kelen kɔnɔ aya mugan ani kelen a fɔra yen ko sisu k'a kana tila muso ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'a fɔ ko n b'a tila fila fila yan fɛ saba saba ayi dɛ un a ko ko muso ninnu bisimila c'est-à-dire k'e taa da i ka muso fɛ wagati ani cogoya mun y'i ja ka bɔ i ka muso ninnu kɔnɔna na mɛ kana na muso dɔ ye u cɛ la k'a ye k'a filenkolon bila ten kolokoto e tɛ s'a ma i tɛ balo ɲɛnama d'a ma i tɛ a fɛɛrɛbɔ k'i ko sɛbɛ ko tɛ dɛ k'o de ye tilenbaliya ni ye kɔ n'o tɛ tilennenya tilennenya a ka karamɔgɔ ninnu y'a jira aw la cogo min na ko kif kif fila yan fɛ fila yan fɛ hali o la aw tɛ se k'o kɛ kuma tɛ dɔ wɛrɛ ma donc tiɲɛ tɛ su fila ka su su si su fila si yan fɛ su fila si kuma in tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de tɛ kurana ma sɔn o ma aa nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a lamɛn dalilu dir'i ma kurana kɔnɔ dɛ dalilu dir'i ma yɔrɔ min na a fɔra i ye kurana sura bi saba ni saba aya bi duuru ani aya fila a sɛbɛnnen bɛ ko kira k'a ka musow bisimila ka muso dɔw la kɔnɔni kɛ a k'a fɔ ko a ye aw tɔw ka kɔnɔni kɛ a ye ne kɔnɔ o de fɔra a ye a bɛ ne kɔnɔ don mun a mago bɛ mun na fo wagati mun y'a ja a bɛ sɔrɔ k'o labila ka mɔgɔ wɛrɛ fana bisimila o cogoya kelen na wagati mun y'a ja fana n'a y'a ja a bɛ tile fila kɛ n'a y'a ja a bɛ tile naani kɛ n'a ye a b'a bila n'a ye a ja a bɛ dɔ ye a bɛ tile tan tan kɛ n'a ye a bɛɛ y'a ka halala de ye a bɛɛ y'a ka halala ye wa ko mamadu lamini i b'i janto muso ninnu na kana muso ninnu dɔw ye kana kelen lajɛ walima fila lajɛ i ka muso caman ninnu na k'u dɛn kɛrɛfɛ i mago tɛna se u ma i t'u sɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u sɛnɛ ko sɛbɛ ko tɛ o ye quoi donc nin de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye ka bɔ alibamakɛ wagati dɔ tora hali sisan o la an bɛ tɛmɛ n'a ye miniti dama dama tora kɛ a b'o cogoya la musow muso caman furu avantage mun b'a la an bɛna se o ma c'est-à-dire que ni i muso caman b'i bolo nafa jumɛn de b'a la ka tɛmɛ muso kelen kan a wagati sera bon wagati wagati sera n'a ye ala ja an bɛ babu ɲɔngiri parce que ni an ye nin dantigɛ sisan muso caman furu nafa mun b'a la kurana bɛna a nafaw fɔ i ye ko nafa mun b'a la a bɛna a nafa fɔ i ye muso fila hmm? muso fila nafa nafa nafa mun bɛ muso fila la a tɛ muso kelen na nafa mun bɛ muso saba la a tɛ muso fila la nafa mun bɛ muso naani na a tɛ muso saba la ahan mun de kosɔn fana ala ko ko a ka muso ninnu ta naani naaniw muso caman caman muso caman furu pourquoi ala y'o fɔ ko kun jumɛn de la ala y'o fɔ o kun fana bɛ kurana kɔnɔna na kun jumɛn na muso caman kan ka furu bɛɛ man kan tɛ ka dan kelen kelen kelen ma pourquoi mun kun jumɛn de don ala b'o fana développer kuranɛ kelen kɔnɔna na mais an tɛna an da don nin si la parce que nin bɛɛ kelen kelen ye baabu de ye quoi nin bɛɛ kelen kelen ye baabu dumanw de n'a ye ala diya wagati nata kɔnɔna na an bɛna an da se ninnu bɛɛ ma ka taa dɔɔni dɔɔni ala ka diɲɛ kɔnɔ o la an ka foli bɛ lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ka an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ u bɛɛ ye an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn a b'o cogoya la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya ka taa an ka directeur ma directeur min ye kumada di an ma k'an ka fɛn fɔ ka bɔ ala ka kuma na k'a di limanajɔ ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ala ta nin lamɛn o k'a lamɛn o k'a mɛn o ka limaniya n'a ye o k'a labaara an ka bɔ kuma caman fɔ la a kɔrɔna kɔni ka bon nka nka kɔni nka ye taa tiɲɛ de ye dɛ an ka foli bɛ aw ye salamu alaikum aw balimakɛ tun de don usumani bari a ka telefɔni nimoro minnu b'a fɛ k'a sɔrɔ a kana an wele naganaga kan kama dɛ awɔ i b'an wele sɛbɛ kuma de kama n'i b'a fɛ ka an wele sɛbɛ kuma kama i bɛ an wele i ye yɔrɔ dɔ fɔ ne hakili ma to a la i k'a sura ni aya di ne ma an bɛ sura ni aya di i ma mais kana na an wele ko bugari y'a dɔn tan dɔnnibaaw y'a dɔn tan kana an wele o kama an t'i lamɛn o la quoi nimoro di kun t'o ye quoi awɔ o la nimoro nin ye 66 12 08 66